akpọkuo m chukwu kpọkuo aja na mmiri ka ihe ọma niile dị n'ụwa si abịa ị chọba ụnọ bịaba na mmiri ị chọba moto bịaba na mmiri ị chọba ọmụmụ bịaba na mmiri ị chọba di bịaba na mmiri mmiri na-enye ndụ mmiri na-enye arụ isi ike a sị m na onye ṅụrụ mmiri ya aṅụta ndụ ṅụta arụ isi ike ṅụta awele ṅụta udo obi ṅụta ufo ṅụta chi dị mma ṅụta agadi ofufe ego oyibo a sị m na ọ ya adịlị anyị na mma ma ị nọ n'igbo ma ị nọ n'olu ma ndị jelu mba ka ha kpata agadi ofufe ego oyibo a sị m na ọ ya adịlị ụnụ na mma onye sị na ọ gaghị adịrị gị na mma onye dị otu a were ana zere mmiri a sị na ọ nzu ka m na-ama na aka malụ nzu ada ama unyi na nwa mmiri ejighị akọ mmiri akwọ aka ada egbukwa onye kwere ekwe gbuo onye ekweghị ekwe akwa ya ekwetago n'ebe ụnụ nọ asị na ọgaranya anyị ya apụtara anyị ife asị na ogbenye ya agba ọsọ ife niile ahụ eji akọ anyị ọnụ asị na unu ya enyeghachicha anyị ya n'ofu n'ofu asị na ka mmiri a na-elu asị na ka ihe ọma na-erutere gị asị na ka ego na-erutere gị asị na ka akụ na-erutere gị asị nke ihe ọbụla bụ ife ọma ahụ nke ị na-ayọ chi gị nke ị na-ayọ ndị mmiri eru ogologo oge a sị na tata na ha ya ebutere gị ya ha ya ebutere gị ihe akụ akụ ihe enwe enwe ha ya ebutere gị ihe ọma ahụ nke dị n'ụwa ife ahụ nke eji wee kọ gị ọnụ ọ bụ ụlọ ka ị lụtabeghị ọ bụ nwaanyị ka ị nụbeghị ọ bụ visa gị ka e dinaịlị gị a sị na ka ị na-ekwu ise na ekpere a na-eshare video na comment a sị na ihe niile a bụ ihe ọma na ọ ya erute gị aka a sị na onye kpọrọ gị asị na ihe ike ya eme onye ahụ onye chụba gị na ọ karịrị ya sị ma onye ahụ ṅụọ mmiri ya mmiri agbagbuo ya o were mmiri saa ahụ ya bụrụ nsogbu nyere ya onye na-eji mmiri wee si ọchịchịrị gbakwute ndụ ya nwaanyị amoosu a na-echere gị echiche ọjọọ na-aplanụrụ gị ihe ọjọọ na-ata gị amoosu a sị ya were ana zere mmiri a sị na ife ọma ya emelụ nwoke na eke melụ nwoke na oye melụ nwoke na afọ melụ nwoke na nkwọ sị na ọ ya agazili anyị a sị na ọkwa edo ka m ji ife niile gbarọrọ agbarọ na ndụ anyị akpọba eleghị ele niile ele egoteghị ọzọ ohi mmụọ niile a na-ezu anyị a sị na tata ya jedebe cobwebs niile nke na-eko anyị a sị na tata ya jedobe kpụpụrụ nụ anyị akanogheri mmụọ akanogheri mmadụ kpụpụrụ nụ anyị okwu na ụka mmụọ okwu na ụka mmadụ kpụpụrụ nụ anyị uke mmụọ uke mmadụ kpụpụrụ nụ anyị ife alele onye bi aka n'obi ya butebe ngọzi onye bibe aka n'obi ya butebe ego onye bibe aka n'obi ya butebe amala a sị na obodo niile anyị nọ n'obodo ahụ ya gọzie anyị